igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịakwa ọzọ tata anyị abịa nụ ọzọ taa nụnwa ife anyị ji wee bịa n'ụbọsị taa nụnwa bụ maka research paper anyị ekwugo academic writing anyị ekwugokwa ife ndị ọzọ wee na-ekwukwa maka research paper ife a na-akpọ research paper abụrọ normal paper kedu ife a na-akpọ research paper na-enye n'ọnwa ahụ na-enye nkọ jaa nkọ ka ị fụ ife a na-ekwu maka research paper mara ife a na-ekwu maka research paper jaa n'ọnwa ahụ

research paper nee anya ka ndị oyibo si wee denye ya search ị na search ị na-achọ ife re search means na ife mmadụ dere ka ị bịakwa ịchọ ọzọ ka ị mara ife ị nwee ike itinye na na ya maka na o nwego ife ndị ndị mmadụ desi so i wee chọọ ime gịnị itinye nke gị ehe so na ife ọ pụtara bụ n'ihi efolu usoro etu kwesị ya na academic writing ba ncha bụ academic writing ọ a na-echenji words ọ dịka o nwe ife dị iche The research paper bụ ife edegolu i wee chọọ ide ọzọ ehe wee chọkwa itinye idea maka na idea aja aka agụsịrọ na nke Socrates fa na idea ka na-aga idea agụsịrọ na nke nna nna anyị ba o nwere iwu- inu igbo ndị ụfọdụ a tụsịrị kịta megolo outdated due to na ụwa na-aga n'iru so ị mago ọ nya bụ ife niile a bụ research ị- ị tụba inu igbo ụfọdụ o nwee in- inu ụfọdụ ị ga ị tụa tata ị fụ na ọ na-ada dabarazị nwee ndị dịga outdated nwee ndị ka dịkwa kwụrụ chịm so na research paper bụkwa etu a ka ọ dị bụ ife dịgolo adị then i wee mee gịnị wee bịa nebe anya ọfụma nye ya afa nke ọfụ ị chọrọ inye ya wee wetuo alụ ana wee nyobe wee nyochebe ife kpatara na nke gị anụnwa ị na-ede kịta anụnwa kwesịrị ka e gee nya ntị na nke ndị ọzọ ọ na- adịgo outdated na nke ndị ọzọ ọ na- na eziokwu maybe akwụkwọ amaka mana ọ bụrọzị maka taa then types of research paper even na research paper o nwere nke a na-akpọ compare and contrast papers most of the time m na-ajụ ụmụ akwụkwọ m gwagodu m compare and contrast ife a ife anyị gụrụ na secondary school sometimes ọ a na-apụtakwa na university ọ na-ebukwa anyị aka compare and contrast kedu ife ọ bụ compare and contrast papers bụ pepa ndị ị na-ede kwuo ife e nwekọrọ ọnụ na kwuo ebe fa dị iche compare bụ kedu ife fa nwekọrọ ọnụ ị na-akọwa maka em, ọdịnala ndị Igbo na ọdịnala ndị Izrel ụfọdụ ụfọdụ sị na ndị Igbo bụ ndị Izrel ụfọdụ asị na ndị Izrel bụ ndị Igbo mana asịzi a ga-abịazi asị gị compare and contrast ife ị ya-emezi bụ i- na that paper igosi anyị kedu ife Israel na Igbo ji wee nwekọrọ ọnụ etu esi anụ nwaanyị ọ bụ the same enwekọrọ ya ọnụ etu esi akwa ozu enwekọrọ ya ọnụ etu esi eti mmanwụ enwekọrọ ya ọnụ etu esi eme ife ọdịnala dịka ndị ichie nọkọsịa na n'ama ama enwekọrọ ya ọnụ ị nwere ike ọ bụrụ na enwekọsị ndị a ọnụ na compare contrast bụ nke dị iche nke a na-enwekọrọ ọnụ i bidogodo na ka anyị ka ka fa si aṅụ mmiri ọ ka anyị si aṅụ mmiri ka fa si aṅụ ka ị na-echu mmiri ka anyị si echu mmiri ị nwere ike gosi ife a na-enwekọrọ so compare and contrast paper means that na paper ahụ na a ya-afụ ebe i dere ife enwe- ebe ebe ife enwekọrọ ọnụ na ebe i dere ebe ebe a na-enwekọrọ ife ọnụ argumentative paper o nwebugo ka anyị si kọwa ya before argument you throw an argument Okeke bụ onye Nteje Abọgụ ọ maara akwụkwọ Okonkwo bụ onye Nteje Abọgụ na Anambra steeti ọ maara akwụkwọ therefore Okafor makwuru akwụkwọ maka na Okeke maara akwụkwọ maka na Okonkwo maara akwụkwọ and maka na fa ncha bụ ndị Nteje Abọgụ therefore na Okafor bụrụ onye Nteje therefore na Okafor maara akwụkwọ ị fụrụ na argument ahụ nwere ka ọ dị baa o nwere ka ọ dị maka na Okeke maara akwụkwọ Okonkwo maara akwụkwọ does not mean na Okafor ya-amakwu akwụkwọ so argumentative paper ị ya-eme argue why Okonkwo ji wee- Okeke ji wee maa akwụkwọ why Okonkwo ji wee mara akwụkwọ Ag- ọ- o mekwa argue why Okafor ji wee bụrụ iti ọ na-adaba ntị adịkwa ya ka a na-akpọ argumentative paper nke ọbụla i kwu e mee argue then analytical paper bụ ịkọwa ka ife na ife kpatalụ ife na ife dịka na Okonkwo mara akwụkwọ i wee bido wee sị na nne na nna ya na fa bụkwa na prọfesọ akwụkwọ dị ebekwa na be fa fa bụ ndị na-eteki ife serious na ọ pụta ụtụtụ e- e- e- e- chuo mmiri chusie mmiri ebute akwụkwọ gụba mbọsị a na-ejerọ skuul ị wee analyze ba ife kpatara okeke ji wee mara akwụkwọ ka fa si ebi n'ezinụlọ wee analyze ba ife okonkwo ji wee mara akwụkwọ ka fa si ebi n'ezinụlọ analysis wee compare and contrast ya ndị ọzọ wee nọkwa ha n'ime wee kọọ ife kpatara oka- okafọ ji bụrụ ya iti itibọlịbọ na ife o ji wee bụkwara itibọlịbọ bụkwa mana ị nwekwa ike ịsịkwa na o nwekwa ike ọ bụrụ na na ọ bụkwa na o nwee opportunity okonkwo nwere na o nwekwa ike ọ ka mma mana ka o sina dị na iti ka ọ ka bụ nke taa na maka ife dị etu a ife dị etu a analyze anya ọgụm cause and effect paper yes nke a nwa bụ ife kpatara ife na ife ife ji mee ife kpatara ife ji wee mee ehe na ife o mee na ife o nyere ekwuru m na ndị igbo ndị prọfesọs nọ na yunivesiti niile ndị ọzọ n'ala igbo ife m na-ekwusị kịta o nwe afa fa na-akpọsị ya kpọtagbusie anya mana ọ bụrọ ife nwere m na-akọ mana ka o sina dị na mụ na-akọgodu nke m maara wee na-akọwazi na ndị ọzọ bụ ndị prọfesọ na lekchọra ya pụta ama pụta ka anyị na-akọwasịrị ụmụaka anyị ife agwa ka o wee na-enwekwa nghọta ebe a sị gị cause and effect paper kedu ife kpatara ife ji wee mee na ife o nyere Okay, na cause and effect paper na enwere expect ka ị wee sị na onye na-agba mechin na-agba ya na-ene anya ọ ya-ebute ọ ya-ebutara ya ọnwụ na onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri na ọ ya-ebutakwara ya ọnwụ butara ụwa ya ịna n'iyi maka na mkpụrụ mmiri na-eme ka brain mmadụ agha nọkọtara mkpụrụ mmiri nwee ike mee mmadụ tibe nne ya ife mkpụrụ mmiri nwee ike mee ma ọ gbagbuo nwa mana ọ gbagbukwuo onwe ya ya na mkpụrụ mmiri na-akọsụ mmadụ ime ife dị ma nnọọ na the result ya bụ gịnị ọnwụ drug abuse na onye na- na-ese ife niile a na-ese nekwa ebe a na-ejedebe ka ha bụrụ ndị sere mbụ ọda ọ baara uru na paper gị a wee akọsị the cause cause and ef- eh, the effect the cause and the effect ya bụ ife a na-akpọ cause and effect paper na ife anụnwa na-ebute ife dị etu a and ife dị etu a ị kwụsị ife anụnwa ife dị etu a akwụsị other types of um, research paper bụkwa ide report unu ma ife bụ report Aha, ị nọrọ nnọọ keep very quiet na document something wee mesie wee follow the tenets of giving a report etu esi ede report maka report ọbụla nwere ka esi ede ya ọ na-adị ka onye je minutes asị gị etekiela anyị minutes minutes nwere ka esi etekele ya ị ya-edenụ mgbe meeting ji wee bido dee manụ onye nọ na meeting delu ka esi wee bido ekpere wee kpọọ nụrụ oke ọ na ka esi eme ife ndị ọzọ ife onye kwuru na ife kwuru na ife emesi kwekọrịta n'ebe afụ onye abụ na manụ onye bịara meeting na mgbe eji wee jedebe meeting na ka esi mechie ekpere na mbọsị asị na-emezi meeting ọzọ etu a ka ọ dịkwa na report ya na-ede ya n'usoro n'usoro then subject based paper ya o nwere ife ebu n'obi bụ target anọ ya ka a chọrọ ka ị dee maka ya na that particular paper enwere ike your boss maọbụ your aka your university aw- aw- they wanted a particular area of research ka amala ife kpatara ife dị ma nnọọ ji wee mee enyego gị the subject enyego gị the topic then nyezie gị the materials to go and then do a research about it so na nya bụ ife anyị na-ekwu dịka anyị si wee kwubu in a summary Uh, compare and contrast contains two works of same nature. Discuss about pros and cons of the two works, always based on literature and balance comparison essential. Akọwago m ya before.

lotakwa ka m si wee kwu maka Okeke na Okafọ na Okonkwọ maka ndị ma akwụkwọ na ndị na-amarọ akwụkwọ cause and effect talk about the probable reason and the expected outcome or the result useful in the field of business and education then report

In all this, we have talked about research paper process. You cannot talk about research paper without talking about the process as we repeatedly uh, ka anyị si kwu n'ife niile anyị na-ede research paper structure look at a na-enwe section a na-enwe na abstract anyị ekwubugo ya before oge ụfọdụ ị nwere ike weta outline ka ị ga-esi ka ife emesịrị expect then of course remember introduction

abstract gị nwee outline depending on the type of paper etu enu anyị si wee kọwabu ya before etu a ka ọ na-adị na most papers a sị ka anyị kene unu onye elozokwana topic anyị tata thank you very much na-efolokwanụ anyị and other topics because we're not giving up. We'll be trying our best until we motivate other lecturers and professors also who have, there are those who have been into this kind of teaching. O nwegolo ndị na-akụzi ife a long time ago. Ana m ekene fa ọfụma. Wee na-ayọkwa ndị professors ndị Igbo ndị ọzọ na lecturers and teachers ka anyị pụtaba n'igwe wee nwee ike ga na-agbalị ife ụfọdụ ka ụmụ anyị na-aghọta actually one of my motivators m- my motivation um, bụ na mgbe m na-eme my research I, I think in 2013 yeah o nwere topic ụfọdụ m maka nchọ nlụ ọ bụrụ na ndị india fa nyere m detail mana abịa ọ bụrụ na india ka ba ji akọwa ya m sị mba na o nwepụrụ mgbe oge ya bụ olu ya ka m butekwa ife niile m na-akụziri m ụmụaka ụmụ akwụkwọ tinye ya n'ala Igbo nke m nwere ike ịga na tinye ya n'asụsụ Igbo nke m nwere ike ịkọntrol ekenekwara m ụnụ Igbo ndị ọma na-ege ntị na-esonye na anyị na anyị ya na-aga n'ihu thank you